ka m kpọba na ụkpọba ka m kpọba ndị ọnụ na-eru n'okwu n'anị igbo ndị bu igbo n'obi ndị ọ na-agụ agụụ ịfụ na anị igbo na-aga aga wee kpọwa maazị dịka okwuruọra ndị igbo okwuruọra ndị igbo ihe dị n'igbo na-echu gị ụra adreesị ndị ọya olileanya ndị ọya olileanya ndị ihe na-esiri ike makwa na ọ bụrụgodị na ị na-achọ ka ị kwụọ ụdọ n'onu okwuruọra kpọọ gị ndụ abịakwa n'ime gị wee kpọwa mmadụ dịka ayi dansị ayi dansị nwa afọ igbo be anyị ukwu ihe ị na-eme n'anị igbo na-afụ gị o

ọha na eze ndị igbo na-abịa m ọzọ maazị onyekachukwu nọ n'ọgbọ kanụ na-eleta m ka anị igbo si wee dịrị oo mgbe e nwere ndị ọ na-abụ ndị na-emeta ịnawo ndị ịnawo bara n'ihe mgbe e nwere ndị na-ekwu okwu ndị ọ na-abụ ha kwuo okwu igbo ege ntị ndị ọ na-abụ ha kwuo okwu ụwa anụ olu ha ndị ọ na-abụ ha kwuo okwu n'anị Igbo obodo edere edere oo. ndị ọ na-abụ ha kwukwa okwu ụwa ege ntị amara na Igbo na ọka na n'ihe a na-emekwenụ ekwuwe chief odumegwu ojukwu okororo eti okori nwoke gba nwoke aha nwoke gba nwoke aha nwoke ejike na ojekori onye ọ na-abụ o kwukwa okwu obodo ederi ofu onye a na-asị unu abịala ofu onye mmadụ naabọ ndị awụsa kpọrọ ya mutum biyu ofu onye mmadụ naabọ odumegwu ojukwu hei igbo ana-ama ihe oo kedu maka ọha na eze ndị igbo ndị kwesịrị ịbụ ọnụ na-ekwuru anyị igbo politicians ndị kwesịrị ịbụ ọnụ na-ekwuru anyị mana afụtazie na ọ bụrụ ha anyị na-ene anya bụ ha anyị na-akweta anya ga-akwapụzi akwapụ a ga-eme agha mana anọgidere m ka m si were nọrọ ya bụ ihe abịa m na mmụọ m wee sị ka m kpọba na ụkpọba ka m kpọba ndị ọnụ na-eru n'okwu n'anị igbo ndị bu igbo n'obi ndị ọ na-agụ agụụ ịfụ na anị igbo na-aga aga wee kpọwa maazị dịka okwuruọra ndị igbo okwuruọra ndị igbo ihe dị n'igbo na-echu gị ụra adreesị ndị ọya olileanya ndị ọya olileanya ndị ihe na-esiri ike makwa na ọ bụrụgodị na ị na-achọ ka ị kwụọ ụdọ n'olu okwuruọra kpọọ gị ndụ abịakwa n'ime gị wee kpọwa mmadụ dịka ayi dans ayi dans nwa afọ igbo be anyị ukwu ihe ị na-eme na anyị Igbo na-afụ gị o ọrụ ọma ị na-arụ na ndị Igbo na-afụ gị ama m ka i si abụta ụmụaka be anyị ndị na-eto eto onye pụtara ekwu ya ya n'ọkụ o wee pụta ndị Igbo anụwo onu ya ọ bụrụ na m kpọba ndị na-eme ana Igbo mma m akpọhọ Lord Zeus one o one na ọ ga-ebu m aka ọ bụrụ na m gụba gụsịa m agụhọ Lord Zeus one o one nụ kedu ihe m ga-akọziri my mother taa maazị Mathias Ezeaku be anyị ukwu Mathias Ezeaku Igbo love themselves na anyị fụrụ ka o si wee dịnụ ị na-agba mbọ afụ na Igbo ga-adị na mma

onye bu ndị Igbo n'obi onye ihe Igbo na-adị mma wee sị ọ bụrụ na anyị ncha jikọ ọnụ anyị bụ ndị a na-anụ olu ya n'iru akwụkwọ kpọwakwuo Uncle IB maazị Ifeanyichukwu tinyekwu ọnụ n'okwu na anyị ncha niile etikọ ọnụ na Igbo ga-adị mma ihe mere ka anyị dozie be anyị weta omenala nke ya-achịkọta anị Igbo onye n'Igbo enwee iwu onye emegidena nwanne ya onye afụkwana ọbara nwanne ya onye ọ bụla kwado nwanne ya na ihe ọ ga-eme na ọ ga-aga aka nụ ọ bụ ya bụ m ji were anya mmiri na-ebeku anị Igbo be anyị ukwu eziokwu bụ ndụ waja waja nwanne m a ka m hụrụ gị ọhụrụ mana ihe m na-ahụta n'ime gị bụ eziokwu ihe m na-ahụta n'ime gị bụ adị m na mma ndị Igbo nwanne m jidekwa ka i ji na nke onye a sịrị jide ka o ji na-eme ọfụma mana a sị rapụ ka i ji mara na nke ị na-eme adịghị mma neenụ nwanne anyị nwoke ọhamadike ndị Igbo ọhamadike ndị Igbo na ọ nọ na mkpọrọ maka na ọ na-achọ ọdịmma nke anyị ihe ukwu ọ kwa afụfụ a na-ata mmadụ ncha na-atazikwa ya o ma ndị chọrọ ma ndị na-achọghị nọ na-efuzoghị n'ahịa maazị Onyekachukwu kwuru na ihe anyị chọrọ bụ udo udo dị n'onye ọ bụla chọrọ udo ma ma matakwa na ka onye si eme ka e kwesị akpọ ya m wee na-akpọku ndị niile na-akpa aghara n'ala Igbo be anyị ukwu ihe e ji mara anị Igbo bụ udo onye emebizina anị Igbo nwanne m onye akpasazina anị Igbo ụmụnne m ihe anyị na-achọ bụ nnwere onwe na ọ bụ eziokwu ihe anyị na-achọ bụ adị m na mma ihe anyị na-achọ bụ adị m otu ihe anyị na-achọ bụ ka e si mee onye ukwu ka e meenụ onye nta ka e nweenụ iwu nke na-achị anyị anyị ncha wee jikọ aka ọnụ eburu m nwanne na-abịakwute ndị niile bụ ndị dibịa n'ala Igbo ndị na-egwu ndị be anyị wayo oke onye ọbụla kpachakwara anya ya maka ndị niile bụ ndị isi ụka n'ala Igbo ndị na-egwukwa ụmụnna anyị wayo onye ọbụla kpachakwara anya ya

maka na onye kpọchara onye o were mara na onye ahụ ewere mmadụ ma ncha
Wee, wee, wee. Ọ dị n'ọnụ.